maaw bɛ kasi wagati min na maaw bɛ yɛlɛ wagati min na a bɛɛ bɛ k'olu le denkɛ kɔnɔ action pour l'intérêt du peuple a président ba n'o o ye ablaye fofana ye ni bɛɛ b'a wele ko cent vingt a n'a tɔnden bɛɛ sɔgɔmada in na an nana ka na jelidi de kɛ mais kɛnɛ in kan a tɛ ɲa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo n ka foli lase an baarakɛɲɔgɔn dɔw ma minnu n'u ka baara bɛ dogo la n'a dɔnnen tɛ mais don o don u ni bɛ bin jamana ye n'o ye eaux et forêts ye n'u ma fo bi ala bɛ jigin an na degun bɛ jamana in kan n'o ye terrorisme ye u ka baarakɛyɔrɔ ye kungo kɔnɔna de ye eaux et forêts fana ka baarakɛyɔrɔ ye kungo kɔnɔna de ye u ni mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ kari ɲɔgɔn na o y'olu de ye c'est le lieu de les saluer k'u remercier jamanaden bɛɛ tɔgɔ la k'u remercier u bɛ sacrifice min kɛ don o don o de y'a to jelidi in dili la u kɛra maa fɔlɔ ye ka na sɔgɔmada in na an b'a fɔ a ye action pour l'intérêt du peuple an y'a ye k'a fɔ transition an bɛ foli d'a ma k'a daminɛ kabiri le président an b'a fo dan tɛ foli min na n'o ye colonel asimi goyita ye a n'a ka gouvernement sogɛli kokola mayiga a n'a ka gouvernement tɔnden bɛɛ cnt président maliki jaw k'a fo cnt manburuw k'u bɛɛ fo finitigi bɛɛ k'a fo kɛnɛ in kan yan mais an y'a ye baaraw kɛra mobiliw sanna aviɔnw sanna dɔgɔtɔrɔso kuraw jɔra plateau technique dilanna bloc kuraw jɔra nka fɛn kelen min tɛ se ka dilan o ye jeli de bi an ye nin kɛ action pour l'intérêt du peuple an ye nin kɛ an ka marifa ye k'a di k'a di denmisɛn minnu bɛ tanya jelitanya bolo k'a di cɛba minnu bɛ to kɛlɛ la don o don an ka finitigiw u bɛ na kuma dɔw la u bɛ bɔ u binna yɔrɔ min na an'u bɛ lakana yɔrɔ min na an'u ka kɛnɛya kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na ani yan cɛ u bɛ jeli min pɛridi c'est trop an kana se ka dɔ wɛrɛ kɛ jeli min bɔr'u la ka dɔ bɔ an ta la k'a d'u ma u sara t'an bolo quoi donc voilà un peu le contexte de l'événement o kɔnɔna la fédération nationale des exploitants forestiers du mali n y'u fo olu ka foli bɛ yan syndicat autonome de travailleurs des eaux et forêts n'an b'a fɔ ma ko senatef nin bɛɛ fa kelen ba kelen fɛn min ye syndicat national des forestiers du mali n'o ye sinafoma ye ninnu bɛɛ fa kelen ba kelen n'i ye mali béret lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ béretw couleur tɛ kelen mais juru finman dɔ b'u kɔfɛ kɔrɔ ko tenue tigi bɛɛ bɛ fa la o bɛɛ bɛ ba la juru in bɛɛ ye finman ye donc minnu bɛ yan minnu tɛ yan k'u fo action pour l'intérêt du peuple ko ko ni nin banna ko centre de référence minnu fana bɛ commune kɔnɔ nin baara in ɲɔgɔnna bɛ taa kɛ yen jeli in ka di k'a di kɛnɛya tigilamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu bɛ to jeliko ntanya bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigi minnu bɛ bin jeliko ntanya bolo an tɛ fɛ k'a ye k'a mɛn k'a fɔ ko olu ala ta ye nin ye comme ko ko b'u sɔrɔ k'a sababuya kɛ jeliko ye k'a sɔrɔ ala y'an jɔ an senkun kan donc o bɔlen kɔfɛ an b'a laɲini mali jeune bɛɛ fɛ an ka nin k'an taalan ye an k'an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fo u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ lakana kɛ u bɛ yan ni ko kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ fana tun an bɛn'a d'olu de ma a kɛra gabriel ture o a kɛra point g o a kɛra kɛnɛyabaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ni foli ka kan u bɛ ka baara kɛ ni gɛlɛya min ye jamana in kɔnɔ an b'a kalama tɔɔrɔ min b'u kan an b'a kalama an b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ k'u hakili t'u la ministère de la réconciliation ale ka dɛmɛ tɛ se ka fɔ ka ban i tɛ foyi ta jamana in kɔnɔ k'i b'a kɛ bɛn ni kelenya kama colonel major wage k'i t'a ka dɛmɛ sɔrɔ yen ka kɛnɛ in yangbaya ka kɛnɛ in k'a sewa ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ a b'ale ka baara kɔnɔ donc kunnafonidilaw k'aw fo aw minnu bɛna an kumakan ninnu ta k'a se yɔrɔ la an yɛrɛ tɛ yɔrɔ min baara in bɛ ka labɛn de kɔnɔ action pour l'intérêt du peuple ko nin y'a daminɛ de donc niri bɛna la continuer niri bɛna lawaleya faaba kɔnɔnaw bɔlɔnba kɔnɔnaw ka taa bila fo togodaw la maliyɛn den bɛ a ni ni jamana ma yɔrɔ o yɔrɔ a k'a sɔrɔ jeli kana kɛ ko ye gɛlɛn tugun anw bolo parce que fɛn bɛɛ bɛ dilan fo jeli donc kunnafonidilaw k'aw fo kuma ɲɛbila kuma la nin de y'a daminɛtɔ ye n b'a dɔn jeli fɔlɔ bɛ ka di déjà eh, n t'a dɔn n'a ma ɲɛsin o ma k'o baaraw ta ka fɛn min kɛ ne tɔgɔ ye abudulayi n jamu fofana an ye hakilina dɔ ta pour que k'a lajɛ an bɛ se ka jeli di labɛn cogo min na eh, n'i y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ jɔ minɛn bɛ san mais jeli filɛ ale tɛ san an bɛ se ka ɲɔgɔn nafaamu de pour que an ka jeli di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn ka eh, vie sauver
Jeli di nin kɔfɛ a ka laɲini ye jumɛn ye? Bon an k'a dɔn dɔrɔn jamana nin kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan a mago b'a den kelen kelen bɛɛ de la mɔgɔ si tɛna jamana nin jɔ eh, an place la an yɛrɛ ye an k'a lajɛ jeli min bɛ mɔgɔ finman na o kelen de bɛ jɛman na jeli min bɛ cɛ la o kelen de bɛ muso la an ka jeli di an ka ɲɔgɔn ka vie sauver. Nin jɛkulu in kɔnɔna na bi a mago bɛ eh, sachet joli la? an kɔni b'a fɔ nin y'a daminɛlen de ye n'ala sɔnna an ka activité minnu bɛ kɛ ka kɔrɔ nin ye jeli di faralen a kan surtout an y'a ye dɔgɔtɔrɔso kura jɔra sisan musow ni denmisɛnninw ka dɔgɔtɔrɔso kura bamakɔ cɛmancɛ la commune naaninan n'o ye sɛbɛnnikɔrɔ ni marokɛnw ye o sababuya an ma mais anw b'a dɔn minɛn bɛ yen cogo min na mɔgɔ bɛ yen cogo min na n'an ma solution dɔ kɛ jeli ka se ka taa o yɔrɔ kelen na min kisili bɛ gɛlɛya
bon anw bɛ yen de ka jama ka nafa ɲini jama ka nafa ɲinini o de ye ka intérêt collectif défend an kɔni bɛna min kɔni fɔ bɛɛ ye ka yira bɛɛ la anw bɛ yen ka a b'i ko o b'a fɔ cogo min na fasala sosorodonbaga anw ye jama ka o de ye anw bɛ yen de k'a lajɛ min bɛ bɛn jama ma min ka ɲi jama ma k'o sinsin k'o sabati pour que o ka se ka san sɔrɔ. ni kuma wɛrɛ b'i bolo ne da ma se ɲininkali ma. ɔ an kɔni bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. n'an ko ko mali ka jɔ a tɛ jɔ an yɛrɛ kɔ dɛ jamana kura mɔgɔ kura nin si ko tɛ ŋaniya nin ka falen dɔrɔn n'a falenna an bɛɛ bɛ kisi
ne tɔgɔ ye abdusamad mayiga ne tɔgɔ ye abdusamad mayiga abdusamad mayiga oui oui ok monsieur mayiga oui eh, an ɲɛ b'aw la nin kɛnɛ kan yan nɔ bi n'o ye action pour l'intérêt du peuple mhm. yala i bɛ se ka aw nakun fɔ an ɲɛna wa bon an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ jamanaden ɲuman bɛɛ nakun ye mun ye ka na jelidi kɛ i b'a dɔn jelidi jelidi ye fɛn dɔ ye jamanaden bɛɛ de kan ka jeli di parce que n'i ye jeli di i ye mɔgɔ sauver i ye mɔgɔ sauver parce que kuma caman i b'a ye mɔgɔw bɛ na dɔgɔtɔrɔso la jeliko problème bɛ na fo mɔgɔw ka boliboli yɔrɔw ni CSCOM ni CSCOM ka taa ɲini ka taa jeli ɲini mais n'anw yɛrɛ wulila ka na surtout an minnu ye finitigilakaw ye tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ attaque ni fɛnw bɛ kɛ jeliw bɛ perdu an tɔɲɔgɔnw bɛ sa jeliw bɛ perdu mais n'an yɛrɛ wulila ka na exemple ɲɛnama jira o b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen jeunesse bɛɛ bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko nin ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yen bɛɛ ka jɛ ka na ka na jeli di n'i ye jeli di i ye mɔgɔ sauver o de y'an nakun ye yala sisan weleweleda jumɛn de bɛ aw bolo k'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a lase dugudenw ma pour que u bɛ se ka aw jukɔrɔmatintin nin ko in na hali bi k'aw dɛmɛ bon welewelekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma yanni ka kuma daminɛ fɔlɔ an b'an ka président fo mun ye asimi goyita ye colonel asimi goyita ani a ka transition minisiri bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiri modibo kone i b'a dɔn eaux et forêts filɛ nin ye service si tɛ mali kɔnɔ min ka kɔrɔ ni eaux et forêts ye n'i y'a ye bi bi na an bilala kɔfɛ fɛn caman b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ ne bɛ welewelekan mun bila u ye vraiment u ka eaux et forêts dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn jadisi ko bi bi na jadisi bɛɛ bɛ wula de kɔnɔ wula lakanabagaw ye eaux et forêts de donc u k'an dɛmɛ matériel ko la u k'an dɛmɛ équipement ko la pour que an ka se ka nin kɛlɛ in fɛnkɛ parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko kɛlɛ bɛ kɛ b'a fɔ ko sɔrɔsiw sɔrɔsiw ko eaux et forêts bɛ kɛ yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ eaux et forêts kelen a bɛ commune commune bi duuru commune bi saba ɲɔgɔn a b'o a b'o a b'o kɔnɔna la kelen de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛɛ ko b'a la tandis que i bɛ sɔrɔsiw bila i bɛ taa sɔrɔ u ni bataillon de bɛ taa yen ou bien u mɔgɔ camanba bɛ taa yen mais an eaux et forêts i bɛ taa sɔrɔ an bɛ yɔrɔ dɔ la forêt kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ni eaux et forêts kelen tɛ tenitigi foyi tɛ ni eaux et forêts kelen tɛ i y'a ye donc an bɛ welewele kan mun bila dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'an dɛmɛ vraiment halisa parce que an kun ye laɲini dɔw kɛ u k'a lajɛ a ka sabati parce que ne yɛrɛ ne ye syndicat ne ye syndicat ye ne bɛ bureau la u b'a wele ko SYNATEF syndicat autonome des travailleurs des eaux et forêts je suis le secrétaire à la communication du bureau national SYNATEF secrétaire général du bureau local de kati an bɛ welewele kan mun b'u ye dɔrɔn ko eaux et forêts dɛmɛ halisa an ma ca u ka dɔ fara quota kan u k'u hakili to a la an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen k'an ka fonction ko jateminɛ ka fonction ko jateminɛ kosɛbɛ parce que an ma ca n'a fɔra ko an ma ca an ka tila ka bɔ tuguni ka tila ka fonction publique kɛ o bɛɛ ye gɛlɛya ye ka se eaux et forêts ma don o don an bɛ sa an ma ca corps bɛɛ ka ca ni anw ye eaux et forêts ka kɔrɔ ni corps bɛɛ lajɛlen ye n bɛ foli bila an ka directrice fana mun ye madame kanute général madame kanute fatumata kɔnɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ parce que depuis a nana service in kunna vraiment ko caman bɛ yen a bɛ ka ɲɛ ko caman bɛ yen a bɛ ka bouger bi a nani ni sisan cɛ ko caman ɲɛnabɔra an bɛ foli bila a ye kosɛbɛ ani baarakɛtɔɲɔgɔn minnu bɛ yan an bɛ foli bila mali eaux et forêts bɛɛ n'an yɛrɛ bɔra yan sisan sisan an bɛ taa hôpital du mali la so y'an wele fɛn dɔ fana an ka kunun attaque min kɛra zantigila an ka mɔgɔw dɔ blessé ra donc an bɛ ka t'o de voir hôpital du mali la an ko ko fasodenɲumanya la hali ni mɔgɔ blessé ala y'a kɛ dɔw sara mais ale ma sa o ye ala tanuba ye donc an bɛ na jelidi la parce que jelidi fana n'i y'a di i n'a f'i ye mɔgɔ sauver an bɛ na o fana na ka sɔrɔ ka taa hôpital du Mali la ka taa foli bila a la parce que déjà ale ma sa tandis que mɔgɔ dɔw bɛ Gabriel Toure la jeliko dɛsɛ b'u la jeliko mɔgɔ ɲɛ b'u la olu bɛ se ka sa o donc an bɛna jeli an de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ jeli di pour que k'olu sauver voilà awɔ bon weleweleda min b'an bolo k'a lase jeunes ma c'est à dire que adamadenw Mali kɔnɔ bi an mago bɛ mun na bɛɛ k'i ka responsabilité ta i yɛrɛ ye parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko karisa bɛ ta karisa bɛ ta o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka ɲi dɛ mali kɔnɔ bɛɛ k'i ka responsabilité assumer n'i bɛ yɔrɔ min na il faut montrer toujours le bon exemple i ka kɛ i bɛ baarakɛyɔrɔ o baarakɛyɔrɔ la i yɛrɛ ka exemple fɔlɔ yira n'a fɔra ko fɛn o fɛn de bɛ yen kɛra tenitigi ye i ma kɛ tenitigi ye i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mun sera ye parce que ni anw y'an sigi sisan ni mɔgɔw y'a ye an bɛ ka na an yɛrɛ teni b'an na an bɛ ka na o ye exemple ɲɛnama ye mɔgɔw fana bɛ courage sɔrɔ ka na n'a fɔra ko e yɛrɛ sigilen bɛ cakɛda mun na a fɔra ko jelidi bɛ ka kɛ e ye eaux et forêts ou bien i ye douane ou bien i ye polisi ye ou bien i ye gendarme ye i sigilen bɛ poste la i tɛ ka taa jelidikɛyɔrɔ la vraiment a cɛ man ɲi o tɛ mɔgɔ tɔw encourager bon pour que ka mɔgɔ tɔw encourager e yɛrɛ mun ye finitigi ye i kan ka déplacer ka taa jelidi la mɔgɔw k'a ye ko a finitigilakaw yɛrɛ taara jelidi la welewelekan bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna jeunes ka mobiliser a fɔra ko n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ kɛ CSCOM bɛɛ lajɛlen na de Kayes jusqu'à kidal an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka bɔ ka taa jelidi la parce que jeli i b'a di dɔ ma bi sini a bɛ se ka di fana ma dɛ a b'i b'a di dɔ ma bi sini a bɛ di fana ma bon n'i m'a di mɔgɔ ma a tɛ di fana ma dɛ ni jeliko problème nana a bɛ i bɛ sa mais n'i y'a di mɔgɔ ma a ka ca ala fɛ mɔgɔ b'a d'i ma parce que ɲuman sara tɛ foyi ni ɲuman tɛ juguman fana sara ye juguman ye an b'i yɛrɛ fo i ka baara la kosɛbɛ merci ne tɔgɔ bubakar sidiki jabate ne de ye gabriel touré surveillant général ye alors d'accord donc euh, nin diyara n ye kosɛbɛ a ka ɲininkali in diyara n ye sabula sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ne ko n ka nisɔndiyalen don ni denmisɛnnin jɛkulu sɔrɔla k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu bɛ na an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka na jelidi kɛ pour que an bɛ se ka niw lakana cogo min na ne kɔni b'a dɔn o ye fɛn ɲumanba ye ne nisɔndiyalen ne b'u fo u ni ce u ka baara la sabula bɛɛ b'a kalama bi bi la an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la jeliko problème de bɛ an na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ne ko kosɛbɛ kosɛbɛ surtout anw fɛ yan nɔ pédiatrie b'anw fɛ yan gynécologie b'anw fɛ yan nɔ ɛɛ fɛn fɛnɛ b'anw fɛ yan nɔ accidenté chirurgie b'anw fɛ yan donc alors k'a bɛɛ n'u mago bɛ se jeli ma donc n'a fɔra ko mɔgɔ sɔrɔla ka wuli ka na k'olu bɛ na ka na jeli di parce que jeli la wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ jaman t'a sɔrɔ jeli bɛ di fu fu de la donc o diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ action pour l'intérêt du peuple mɔgɔw fo u ni ce u yɛrɛ ye parce que f'an k'a bila an kunna k'a fɔ anw denmisɛnninw maintenant wagati a sera sisan an fana ka wuli k'a jira k'a fɔ jamana jɔko la an fana bɛ se ka min kɛ donc nin y'o action dɔ ye olu ye nin hakilina sɔrɔ k'o kɛ o ye fɛn ɲumanba ye donc an bɛ se k'a fɔ bɛɛ fana ɲɛna jɛkulu don jɛkulu tɛ o hali ni e yɛrɛ e yɛrɛ bɛ se ka wuli ka n'i yɛrɛ k'i bɛna jeli di anw fɛ association ko tɛ yen dɛ jelidi bɛɛ kɛ bɛɛ de bɛ se k'a kɛ n'a y'i yɛrɛ diya sini i bɛ se ka wuli ka na ou bien sinikɛnɛ i bɛ wuli ka na gabriel touré la a ne b'a fɛ ka na jeli di pour que ka banabagatɔ yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o ye fɛn ɲuman ye au moins i n'a fɔ ko a ne ka bi journée n'i ye jeli poche kelen ni mɔgɔ ma o kɔrɔ k'i ye ni kelen lakana ne nana ka n'o kɛ sisan hali n'i taara i sigi so b'a fɔ ko a ne ka bi journée kɔni diyara sabula n ye mɔgɔ kelen ni lakana donc vraiment jelidi in ka ɲi kosɛbɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na a ye wuli a kana fɔ ko bi dɔrɔn hali minnu ma se ka yan sɔrɔ bi u bɛ se ka na don wɛrɛ ka na jeli di jeli di nafa ka bon bɛɛ lajɛlen de ma donc ne bɛ welekan de bila bɛɛ ma an bɛɛ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan an ka na ka na jeli di dɔgɔtɔrɔsow la gabriel touré don yɔrɔ yɔrɔ don a bɛ se ka di fan bɛɛ fɛ donc n'i bɛ se ka surun min na i bɛ se ka taa yen ka taa di pour que ka banabagatɔ ni lakana yala mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka jeli di parce que an b'a mɛn k'a fɔ ko kolocibaatɔw jeli man ɲi nɔ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se awɔ non n'a fɔra ko mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se k'a di bon détail dɔ bɛ yen n tɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna sisan sabula ni i nana ni n ko k'ale yɛrɛ bɛ se ka wuli ka n'i nana sisan jeli tɛ girin ka ta fɛn dɔw bɛ yen fɔlɔ o de bɛ kɛ ɲininkali dɔw bɛ k'i la tension ni fɛnw bɛ ta i bɛ ɲininka fɛn caman na k'a lajɛ n'olu fɛnw si tɛ yen maintenant i jeli bɛ se ka ta o fɔ mɔgɔ k'a bila u kunna fɛnɛ k'a fɔ ko jeli talen de o kɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka kɛ mɔgɔ la directement o fɛnɛ tɛ ni jeli tara jeli bɛ taa sɛgɛsɛgɛ de k'a lajɛ banakisɛ dɔw bɛ yen o bɛ ɲini n'o banakisɛw yera a la o fɛnɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ la o bɛ mais ni banakisɛ de ma ye a la pepewu maintenant a bɛ se ka kɛ mɔgɔ la donc o fɛn caman bɛ yen nɔ n'an ko k'an bɛ don o la sisan kuma o y'an ka tɛkini technique yɔrɔw ye nka min bɛ se ka fɔ aw k'a faamuya o ye kuma bakurubaw ye a ka na ka na jeli di nka n'a a y'a bila aw kunna ko ni jeli kɔni dira a bɛ sɛgɛsɛgɛ de fɛn b'a la ou bien ni fɛn t'a la ni fɛn t'a la tuma min na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ la ni fɛn b'a la dɔrɔn a tɛ kɛ mɔgɔ la Weleweleda jumɛn de b'i bolo k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que u bɛ se ka nin ko ninnu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw caya k'u jukɔrɔma tintin Ɔ, cogo min na? eh, bon ne yɛrɛ bolo nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ka ko ne t'a fɔ n ko nin ye ne ka ko ye o parce que ne b'a fɔ n ko nin ye anw yɛrɛ de ka ko ye parce que jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ yen nɔ an bɛɛ de ye jamanaden ye olu bɛ se ka anw dɛmɛ ni min ye o ye ka na minɛn minnu bɛ jeli labaara k'o di anw ma nka hali u yɛrɛ bɛ se ka na jeli di donc u bɛ fara anw ni aw de kan dɔgɔtɔrɔ banabagatɔ banabagatɔ kɔrɔsigibaaw eh, hali bana tɛ mɔgɔ min na an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka na ka na jeli di pour que ka banabagatɔw lakana parce que n'i y'a di bi a bɛ komi i y'i balimakɛ ou bien i y'i balimamuso ou bien i y'i fa ou bien i y'i den ou bien i y'i dɔgɔnin dɔ ni lakana donc a ye a ye an dɛmɛ an fana ka nouvelle lataa a k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye to ka na a ka na jeli di wari tɛ bɔ a la sanu tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la i b'i déplacer kɔni ka na o fana ka ɲi a ye na a ka na jeli di mɔgɔ ma pour que ka mɔgɔw lakana hali n'i yɛrɛ ye n kumacogo i b'a dɔn ko nisɔndiyalen kɔni don parce que eh, ne de ka dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ bɛ ka fɔ bi dɔgɔtɔrɔso ka ca o nka denmisɛnnin ninnu y'a a dan k'u bɛ na ne de ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka n'a daminɛ yan donc ne ka nisɔndiya kɔni o y'a dan de ye Gabriel Touré directeur tɔgɔ la ani a personnel bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne b'u fo u ni ce u ka baara la u ni ce u yɛrɛ ye

o an tɛ ayi an tɛ Mali bila mɔgɔ ye o bɔra association action pour l'intérêt du peuple kɔnɔna de la bari association dabɔlen don ka jamanadenw dɛmɛ ani mɔgɔ min bɛ degun na
an ɲɛ b'a la bi aw ka fɛnkɛ ye jelidi de ye awɔ yala aw bɛ jelidi in dɔrɔn de kɛ wa ou bien
an tɛ jelidi dɔrɔn kɛ an bɛ certificat di an bɛ mɔgɔ remercier an bɛ match organiser an bɛ donw kɛ mɔgɔw ye association ko caman b'a kɔnɔ apolitique de don mhm. la jeunesse awɔ
yala sisan nɔ weleweleda jumɛn de b'e bolo k'a lase jamanadenw ma aa ne bɛ bɛɛ wele mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ bɛn bɔ n'i y'a mɛn diɲɛ ka don o k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a kɔnɔ

an bɛ yan jeli di de kun an bɛ activité ka jeli di bon a tɛna danni dɔrɔn ma quoi an bɛna kɛ centre tɔw la tagalen ɲɛfɛ parce que an y'a jateminɛ an bɛ an jeunes ɲɔgɔn wɛrɛ caman mobiliser pour que u ka na ka to ka jeliw di ka se ka view sauver quoi

folikan jumɛn de b'e bolo k'a lase Gabriel Touré mɔgɔw ma k'a lase bon folikan min bɛ n bolo u y'a u yɛrɛ y'an dɛmɛ a baara la kosɛbɛ kan a nɔgɔya an bolo quoi u y'an dɛmɛ kosɛbɛ a la olu yɛrɛ fana caman bɛ ka jeli di en même temps docteurw yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a la u bɛ ka jeli di ka fara kan c'est pour encourager les jeunes les autres jeunes à mobiliser les choses quoi

dɔgɔtɔrɔ bɛ na fura bɛ na minɛnw bɛ k'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ mais jeli ye fɛn ye ale tɛ dilan ale bɛ di de maa caman bɛ yen minnu ka bunadamadenya bɛ ka tiɲɛ k'a sababu kɛ jeli sɔrɔbaliya ye an y'a jateminɛ k'a ye an k'an bɛ sensibilisation kɛ k'a fɔ an balimaw ye k'a yir'u la an bɛ se ka mun de kɛ ani an bɛ se ka mun de fɔ ka se k'an jeli di an balimaw ma k'u ka vie sauver an y'o baara de daminɛ an filɛ o baara kɛnɛ de kan bi an ko an t'o kuma fɔ ni an yɛrɛ fɔlɔ min an se ka eh, an forcer ka jeli di an kɔni nana bi pour que an balimaw ka vie bɛ se ka sauver cogo min na an bɛ yan bi kɛnɛ kan o sababu de la c'est une association an ye initiative ta ka se an ka jamana faamaw ma surtout ministère de la réconciliation u y'an dɛmɛ nin ko in na kosɛbɛ pour que an bɛ se ka nin baara in kɛ cogo min na ka kɛ eh, malidenw ka sɔrɔ dɔ ye ka ɲɛsin vie sauver yɔrɔ ma
bon an bɛ intérêt collectif défendre mɛnna o y'an ka baara kɔrɔ ye bon jelidi de faralen filɛ nin ye cette fois ci an ka baara yɛrɛ fɛnɛ kan an ka association ka baara cadre la nin ye jelidi siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka d'an ye ka continuer désormais euh, maliyɛn bɛ fan o fan mali yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka laɲini sɔrɔ nin baara in ka se ka taa kɛ o yɔrɔ ninnu na
a bɛ dan bamakɔ dɔrɔn ma wa ou bien aw bɛ se non a ka d'an ye ka se hali togodaw la parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ euh, maliyɛn bɛ fan o fan a mago bɛ jeli la dans ce cas n'an sera hali togodaw la ka se ka jelidiw fɛn organiser a bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ pour que an bɛ se ka dɔ bɔli min kɛ an jeli la ka di an balima wɛrɛw ma k'u ka vie sauver an b'a ye o bɛ fisaya hali hadamadenw ka diɲɛnatigɛ ɲɛtaga ma
eh, ne tɔgɔ mokutari wage ne surveillant ne service ye eh, urgence pédiatrique la n'o surveillant ye eh, monsieur wage yala an filɛ nin kɛnɛ min kan nin n'o ye action pour l'intérêt du peuple e hakili yanni ka kuma daminɛ n bɛ aw kunnafonidilaw yɛrɛ fo kosɛbɛ ni nin kɛra ta ka dan ma mɔgɔ si t'a dɔn ko fɛn bɛ ka kɛ yan mais ala n'aw sababu ala bɛna a jira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko action dɔ bɛ ka kɛ gabriel touré kɔnɔna la yan n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye fɔlɔ o kɔfɛ ni baara min bɛ ka kɛ yan alhamdulila an b'a dɔn k'a fɔ ko nafaba b'a la sabula k'a da kan komi n y'a f'i cogo min ne yɛrɛ ye eh, urgence pédiatrique surveillant dɔ ye n bɛ pédiatrie de la donc n b'a dɔn gɛlɛya min bɛ joliko la ka taa se denmisɛnninw ka côté la mais n'a fɔra ko jɛkulu dɔ wulila ka na k'u bɛna jolidi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a di population yɛrɛ de ma mais yɔrɔ kelen tɛ an b'a fɔ ko vraiment ko u ye koba de kɛ ni action ye action ɲumanba parce que bɛɛ b'a dɔn n'i ko ko joli a bɛ nafa min lase hadamaden ma fɛnba de b'a la wari se k'a san sanu se k'a san gabriel touré ye yɔrɔ yɔrɔ min ni bɛɛ kun ɲɛsinnen b'a ma accidenté sugu bɛɛ bɛ na yan muso minnu bɛ yen n'o jiginni gɛlɛyara yɔrɔ wɛrɛw la u bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan den minnu bɛ yen ni denmisɛnninw ni bana gɛlɛyara cogo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan de n'a sababu n'o gulonna joliko la alhamdulila ni maa dɔ sɔrɔla k'u bɛna joli di an b'a fɔ ko vraiment ko baara ɲuman don kosɛbɛ a bɛ nafaba de lase banabaatɔ ma a bɛ nafaba lase population fana ma sabula k'a da kan a bɛ komi i ye ni dɔ de la sauver surtout minnu yɛrɛ bɛ n'u joli di vraiment an b'a f'u ye k'a fɔ k'u ye baara ɲuman de kɛ k'u ma baara fu kɛ dɛ k'u ma fɛn kɛ k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ ten dɔrɔn ko parce que a fanga bɛ n na u bɛ k'a fɔ ko a kɛnɛ bɛ n na mais k'u bɛ ka action wɛrɛ de kɛ u bɛ ka nafa wɛrɛ lase olu ma ani population ma vraiment k'u ni ce u ni baraji
weleda jumɛn de bɛ e bolo k'a lase denmisɛnninw ma an sifinnakaw ma welelikan min bɛ n bolo k'a lase denmisɛnninw ma n'o an bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ b'o kɔnɔna la o de ye ni ala ye kɛnɛya sabati maa min farisogo la baara dɔw bɛ yen i ka se ka nafa fana lase mɔgɔ fana dɔw ma denmisɛnninya ye wagati min na i ka kɛnɛ galabu ka kɛnɛ i ka nafa la de se mɔgɔ dɔ ma i kana tɔɔrɔ se mɔgɔ ma ka nafa lase population ma nin ye action dɔ ye sabula n'i ko ko jamana i ko denmisɛnnin le développement d'un peuple là est basé sur sa jeunesse ni jeunesse une jeunesse saine ni kɛnɛya sabatila jeunesse kɔnɔna la o fana de bɛ se ka nafa lase a ɲɔgɔn caman ma u ye nin min kɛ ko fɛn ɲuman don an b'a ɲini jeunesse fɛ hali bi n'a ɲɔgɔn caman min tɛ nin association dɔrɔn ye ni kulu wɛrɛ bɛ yen n'olu fana bɛ se ka na dɛmɛ lase an ma an b'a fɔ ko vraiment qu'ils soient de bienvenus u ka na an fɛ Gabriel Touré kɔnɔ yan walima yɔrɔ wɛrɛ la ka population k'a dɛmɛ sabula ka d'a kan jamana in fanga ye denmisɛnninw de ye n'u wulila k'u jɔ fɛn caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya merci merci beaucoup Adama Sangare ne ye vice président des exploitants forestiers du mali ye o ye jumɛn de ye o ye mali baarakɛla minnu bɛ kungo tɔnɔ bɔ ka tila ka kungo topoto walasa an bɛ mɛn a baara la cogo min na o jɛkuluba min bɛ mali la o de ye fédération nationale des exploitants forestiers du mali ye ayiwa bi sɔgɔmada la ɲɛ b'i la joli yɔrɔ la gabriel ture la kɔnɔna na yan nɔ yalima na an bɛ se k'a dɔn hakilina min y'i bila ka na joli yɔrɔ in na bɔn hakilina mun ye anw bila ka na eh, ci sera an ma ko jelidi bɛ gabriel ture la yan nɔ k'an ka na an ka jɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bɔn o tɛ ko fitinin ye ka d'a kan N'i ko ko jeli i ye ni de ko fɔ n'i ye ni ko fɔ ni fana mago bɛ kɛnɛya de la donc kɛnɛya bɛ fan o fan fɛ o ye anw yɛrɛ ka laɲini ye bɔn o de ye anw bila ka se yan nɔ o tuma an n'an ka mɔgɔw ka na minnu jeli bɛ se ka ta olu fana ka dɔ di o tuma kɛnɛya ka sabati an ka jamana kɔnɔ
bɔn ne bɛ welewele dakan min fɔ sifinnakaw ye o ye n'u y'a mɛn wagati o wagati ko jelidi bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa n'u ni a dili ka kan a wagati la u ka taa u ka dɔ di n'u ye dɔ di a bɛ ni caman kisi ayiwa a bɛ kɛnɛya fana sabati bon ni kɛnɛya dun sabatira a ka ca a la fɛ ɲɛtaga fana bɛ sabati ayiwa aw yɛrɛ minnu filɛ nin ka nin baara in kɛ a kɔfɛ aw bɛ se k'a fɔ ko a ye nimisiwasa sɔrɔ a kɛwale tiɲɛ yɛrɛ la an ye nimisiwasaba de sɔrɔ a la ka d'a kan an ye jama min ye yan nɔ ani an ye baara taabolo ye cogo min na a kan ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ kuma o kuma ko jelidi bɛ yen i ka na ka d'a kan jama tɛ wɔyɔ foyi la gansan n'i ye jama wɔyɔlen ye nin na yan nɔ tantɔ bi c'est que nafa de b'a la adamadenya yɛrɛ fana ko ko ni de ni fana ko ko kɛnɛya ayiwa ni ni kɛnɛya ani jeli a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a kuma cɛ kuma la ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ ma ayiwa fantan ni faama denmisɛn ni maakɔrɔba ayiwa ala ka aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la an sɔgɔma ma fille ça va bien bob mabel jawara ne ye kunnafonidila ye
an ɲɛ b'i la nin kɛnɛ in sanfɛ yan nɔ ambition jumɛn b'i se ka na nin kɛnɛ in kan yan nɔ eh, an b'a fɔ aw ye ko sɔgɔmada in na an nana action pour l'intérêt du peuple ko ka na jeli di ka jeli di k'a bila i yɛrɛ ɲɛ parce que n'i y'a di dɔ ma dɔ fana ta bɛ d'i ma o kɛra an nakun fɔlɔfɔlɔ ye an nakun filanan ye mun ye an ka finitigiw ko ka jeli caman di mun kama finitigi minnu bɛ yen ni u bɛ jogi n'u mago bɛ jɔ jeli la olu k'a sɔrɔ jeli dɔ b'u ɲɛ u k'a dɔn ko kɛlɛ cogoya ka ca dɔ bɛ marifa ta dɔ bɛ o kumana kana fɛnɛ sabati an y'a kanu an minnu bɛ yan ni marifa bɛ ka ta anw de ye n'anw ye siviliw ye ninnu mago kana jɔ jeli la k'a sɔrɔ a se b'anw ye k'a di a kun sabanan fɛnɛ ye mun ye denmisɛnnin fitiniw surtout an b'a ye k'a fɔ transition fanga a ye wulikajɔ caman kɛ yɛlɛma caman donna kɛnɛya bunakun sanfɛ ministre de la santé an b'a fo nin yɔrɔ la a ye minɛn kura minnu nana ka n'a di surtout rein dimi bɛ mɔgɔ minnu na n'o ye jeli dɛsɛ jeliko gɛlɛyabanaw ye ɔ jeli de bɛ se ka bila o bɛɛ minɛn kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ baara caman kɛra kɛnɛya bunakun sanfɛ mais fɛn min bɛ yen n'o tɛ se ka san n'o tɛ se ka dilan o ye jeli de ɔ n'o tɛ se ka dilan f'an dan an dama bɛ se ka dɔɔni bɔ an yɛrɛ la k'o di donc a ka kan an k'an yɛrɛ o kɛnɛ kan o de y'an se yan bi ka na dɛmɛ kɛ ka jeli di an nana nin o de la diyara n ye yala nisɔndiya min bɛ nisɔndiya jumɛn de b'i bolo k'a lase nin baara initiative bɔra minnu na mɔgɔ min ye nin kɛnɛ sigi n'o ye action pour l'intérêt du peuple le premier intérêt ça c'est d'abord ka hadamaden dɛmɛ ka ɲɛnamaya d'a ma ni chance mana k'i la cogo o cogo n'i tɛ ɲɛnamaya la i ka gafe ko bannen donc u encouragé na u y'a fɔ an ye fɛnɛ k'u ka plan d'action na ko baara in bɛna lasama ka taa fo centre de référence la n'o ye commune kɔnɔnaw ye an b'a ɲini mali den bɛɛ fɛ maa maa bɛ se ka jeli di n'a tɛ fɛn tiɲɛ ye i ka na ka na u dɛmɛ baara in na nin baara in ka kɛ tila ka don ba la tugun mali fan bɛɛ jeliko man ka kɛ bi mali bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ko jeliko de bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye n bɛ fɛ an ka an kana an kana o kɛ an dalan ye an ka nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw caya vraiment ka fɛn min ye eh, action pour l'intérêt du peuple mɔgɔw dɛmɛ nin baara la o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ malidenw k'u kunbɛn ka kɛnɛ tigilamɔgɔw fana fo dɛ olu minnu bɛ a degun b'olu minnu da la jeliko baara ninnu degun b'olu la parce que olu de b'a dɔn ni jeli ka ca n'a ka dɔgɔ u fana fo nin baara in na baara in ka f'u ɲɛna n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ jamanadenw k'u tɛgɛ minɛ u kunbɛn n'u tɛgɛ fila ye an b'o de ɲini mɔgɔw fɛ awɔ n yɛrɛ b'a n yɛrɛ b'aw fo ala ka tile hɛrɛ caya. Nse, ni sɔgɔma.
Hakɛ to i k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ɲɛna.

Ah, alhamdulillah et association u nana an fɛ yan a diyara n ye parce que pour le moment on a besoin de sang Gabriel Touré mago bɛ joli la pour les malades qui sont là donc depuis sɔgɔma fo sisan an kɔni ye mɔgɔ min sɔrɔ alhamdulillah a nisɔndiya don an ma quoi parce que mɔgɔ tɛ dɔgɔya joli di ma voilà. Weleweleda jumɛn de b'i bolo k'a lase nin ko in initiative bɔra minnu na. ani jeunesse ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunesse bon an bɛ association in fo parce que nin ye initiative ɲɛnama ye an bɛ fɛ association bɛɛ ka a kɛ tan nin cogo in na et puis an bɛ jeunesse fana an bɛ wele bila a ma u ka mobilisation kɛ pour ka na pour que ka na joli di quoi parce que joli di nafa a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ
donc ni nin kɛnɛ ninnu n'a ɲɔgɔn tɛ hali don gansanw na an bɛ se ka wuli ka na jeli di yan voilà il suffit que a ka a su d'an na dɔrɔn aw bɛ na joli di la donc problème fosi t'a la association bɛɛ tous les associations sont les bienvenues ici quoi an bɛ bɛɛ accueilli cogoya min na donc pour que ka na joli di voilà eh, oui oui oui effectivement an bɛ se ka na don bɛɛ ka na jeli di an bɛ se ka na heure bɛɛ ou bien heure de b'a la bon jolita Gabriel Toure la wagatiw de b'a la c'est les jours de travail baarakɛdonw de don donc an yɛrɛ fɛ yan an b'a kɛ à partir de 8 heures 30 ka na midi la donc an bɛ joli di n'i bɛ fɛ ka na joli di volontairement i bɛ na joli d'an ma problème fosi t'a la. Cagadugu TV b'i fo ka Gabriel Toure la jelidi hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a lajɛ cogo min na a ko kɛra nimisiwasa da ye mɔgɔkɔrɔbaw bɔra denmisɛnninw bɔra o tuma na an b'a fɔ nin kana kɛ nin ko in fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye nin ka k'a daminɛnen ye an ka taa jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen na o tuma na baliba cagadugu tv filɛbagaw an b'aw kanbɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ la